Uh, takulandirani ku graphics designing course ndi kosi yayitali imene imatengabe ndithu almost miyezi depending on the level imene ukufuna kuti upange cover so ifeyo we will try as much as possible to make it more interesting komanso tipanga cover ma important areas okhaokha amene as a graphics designer ukuyeneka kuti uwadziwe mu module yoyamba ino focus yathu kwambiri ili pa introduction komanso ma rules amene as a designer akuyeneka kuwadziwa kuti akhazikike mwa iyeyo and finally tiona nkhani yokhudza ma tools amene munthu akuyeneka kuti agwiritsire ntchito kapena ena mwa ma tools amene ma designers amagwiritsira ntchito whenever they are involving themselves in graphics designing. So kungofotokoza mwapamwamba tikamakamba za graphic designing or graphic design iyi ndi process of visual communication so tikamakamba za visual communication tikukamba za zinthu zimene tikuziona ndi maso so we are communicating through the use of typography awa ndekuti we are talking about ma font. Tizifotokoza bwinobwino kutsogolo kuno koma tikamakamba za typography timakamba za font kapena tinene kuti handwriting and then photography imene sitifuna tichedwepo iconography awa ndi ma icons amene munthu amatha kuwagwiritsira ntchito popanga communicate information yake komanso nthawi zina pamakhala ma illustrations zojambulajambula zimene munthu amatha kujambula manually posakhala kugwiritsira ntchito chithunzi so tikhala tikuona zonsezi chifukwa zikukhudzana ndi graphics designing ndiye as a designer munthu akamalowa mu field imeneyi you are supposed to be told ma rules and eh, regulations kuti inuyo mukhale a good designer you need to follow this and that so awa ni marules okwanira 10 amene titapange explain oti i- inuyo ngati designer mukuyeneka kuti muwagwiritsire ntchito ndipo mudziwatsatira choyambirira munthu amene akupanga design akuyeneka uh, kupanga design with consistency akuyeneka kuti akhale munthu woti sakupendamapendama when they are designing akhale unique so when we are talking about consistency it's a huge factor imene um, tikaona munthu amene akupanga business a, a digital brand or any brand

and ma fonts izo tikazilongosola bwinobwino chifukwa pamakhala ma colors amene munthu can pick from ndi cholinga chonena kuti when he or she is designing adzigwiritsira ntchito ma colors amenewo ndipo munthu akaona amadziwa kuti design iyi wapanga ndi wakuti wakuti font iyi amayigwiritsira ntchito ndi wakuti wakuti uja so uh, you have to be consistent

and uh, it, en, it makes you lose your audience chifukwa chonena kuti attention yawo simakhalanso focused pa madesign ako upanga chinthu chija you have spent a lot of hours but because of the fonts that you have used anthu adzapezeka zonena kuti achicrasha kunena kuti palibepo chimene mwachita so when choosing your font consider the demographic that you are reaching out to you have to consider the people that will look at your design ndiyeno zimafunikiranso ndithu zimenezo osati kungolemba just because zinthu zija kwa iweyo zikuoneka bwino komano anthu amene ukufuna kuti uthengawo aulandire kodi zinthu zija aziona bwanji so for instance if you are dealing with an older audience azigogo kapena anthu akuluakulu let's say people 50 years and above ndiye kuti you will want a larger pixel size font yoti idzikula ndithu anthu aja because nthawi zina amakhala kuti maso awo ali ovutika kuti aone so if you are communicating to them poster kudzadzitsapo zinthu timawu tikuoneka ting'onoting'ono it will mean anything it will mean nothing to them so that's another important area china you should avoid color discord apapa what we mean is sometimes anthu amatha kungo basi chithunzi chija mwina ali nacho angoyikayikapo zimawu without even thinking about the color kuti kodi color yi ndi mawu azikufanana so when you are choosing a color you have to make sure kuti the words don't look unclear chifukwa chonena kuti munthu you are not choosing bwinobwino makala so pamene pali bright you use a darker color e- especially the background if, is the back, if the background is brighter it means the

another area ndi nkhani yokhudza um, scaling of graphics and text so you have to prevent non proportionalism chifukwa choti zinthu ziyambe zikuonekera kuti mwina mukupanga mumazipanga squeeze have you ever looked at ma ids amene timakhala nawo aja tijambulisa chithunzi chathu nkhope yathu izioneka bwinobwino pa passport size photo komano once they have been put paka id imapezeka zoti nkhope zija zaphwanyika that's poor designing

kapena kuti zipezeke zonena kuti ma images aja ndi kala imene wayika zikukhala ngati kuti zikusokonekerana tizazifotokoza bwinobwino kutsogolo kuno koma this is what you just have to bear in mind chinanso you have to maintain alignment zinthu zisakhale balalabalala ayi because after spending so much time creating your

um, this is the use of size and color to emphasize one item over another so that you are drawing attention pena uchikweza mawu aja amene wakulitsa kwambiri pena wachepetsa because amene wakulitsa aja you want to attract attention ya anthu because this becomes particularly important on um, pages that are highlighting different items of, te of text so if you want to emphasize a heading ndiye kuti heading ikhala ndi mawu akulu kenako azikhala akutsikira pang'ono-pang'ono number 9 you have to watch your grammar spelling as well as punctuation izi zili very clear munthu kupanga write chinthu china chake grammar yosakhala bwino pamenepo ndiye kuti marks wamakuluza anthu amakuona ngati you are not professional and you have to embrace white space tikamakamba za white space pasadzadze iyayi pa, pa, pa, pa, pa design kudzadzapo zinthu just because you want to communicate ndiye kuti notes zonse zibwere pamenepo no you only pick ma main points pazioneka ndithu white space there should be white space komanso white space ndi zimene wapanga wayikapo content yako isachuluke white space

Ronya soft poster designer and when you're talking about my logos, we use SoulThink Logo Maker. You can explore on your own o- on how to use Corel Draw Logo Maker Professional chifukwa eh, what we are teaching here kapena kuti what we'll be learning it will be more of um, machani ma from basic to intermediate level as a professional now you can choose which software are you comfortable with koma ife tipanga kaye ma basic nde for the time being tiyamba ndi ronya soft poster designer because that one is s- clear munthu umaphunzirapo kwambiri ma basics before you go to adobe photoshop you learn ma basics just the way imene anthu amapangira pa publisher microsoft publisher sindinamuyikepo apa because microsoft publisher is very basic we are not going to use it we are going to use ma software amene ali oti they are able to do designing mmene munthu wakufunira

so this is the end of lesson 1 or module 1 see you in the next module imene titayambe no tsopano kupanga focus pa ma areas ena amene ali ofunikira